Fáilte go Cruthaigh, podchraoladh a bhreathnaíonn ar na ceannródaithe atá ag cruthú tograí agus gnólachtaí uaillmhianacha trí Ghaeilge. Is mise Daithí de Buitléar, clárbhainisteoir ar Gaeilge 3 6 5, clár nuálaíoch Gaeilge Údarás Áitiúil Bhaile Átha Cliath. Táimid ag tús ré nua don Ghaeilge, ré na gcruthaitheoirí. Foghlaimímis óna chéile agus cruthóimis le chéile todhchaí leis an nGaeilge mar chroíphointe di. Inniu, tá Eoin McEvoy ó Aerach Aiteach Gaelach, grúpa atá ag déanamh obair mhíorúilteach ag nascadh na healaíona agus an pobal LADT móide trí Ghaeilge. So, fáilte isteach, Eoin. Go raibh maith agat.
An-dheas thú a bheith inár dteannta. Tá sé an-dheas a bheith anseo. An-mhaith. So, just inis dúinn kind of beagáinín fút féin agus b'fhéidir beagáinín faoi Aerach Aiteach Gaelach. Cinnte, yeah.
Is mise Eoin McEvoy. Oibrím go lánaimseartha in UCD mar Theicneolaí Oideachais ag plé leis an nGaeilge agus ag teagasc ansin. Ach nuair nach mbím san oifig bím ag obair le hAerach Aiteach Gaelach agus is grúpa, deonach é sin le haghaidh na n-ealaíon agus na daoine ar fad atá sa ngrúpa sin, tá siad aiteach, mar sin, leispiach, aerach, déghnéasach, tras nó aiteach i mbealach eile. So, bailíonn muid daoine le chéile le léirithe a dhéanamh, drámaí, ceolchoirmeacha is a leithéid sin, agus chun ceardlanna a dhéanamh freisin chun scileanna nua a thabhairt do na baill agus chun na scileanna sin a fhorbairt. An-shuimiúil.
Agus abair, carbh as a tháinig kind of Aerach Aiteach Gaelach nó cad a spreag an kind of gluaiseacht bríomhar atá idir lámha agaibh? Deacair a rá cén áit ar thosaigh sé go díreach ach em cuireadh an grúpa ar bun fiche fiche nuair a chuir Ciara Ní É glaoch orm agus bhí sí théis cloisteáil faoin scéim Five by Five in Amharclann na Mainistreach a bhí ceaptha a bheith ann le haghaidh mionlach go bunúsach so aon dream nach bhfeictear mórán ar ar an stáitse go bunúsach. So chuir siad seachtain ar fáil in Amharclann na Péacóige agus €5,000 le ceardlanna a dhéanamh agus daoine a thabhairt le chéile le smaointe a roinnt. Agus chuir muid amach cineál bat signal le haghaidh aon duine a bhí aiteach agus a raibh suim acu sna healaíona. Tháinig muid le chéile san amharclann agus is ansin a cuireadh ar bun é. Ach. Níorbh ann dhó sin mura mbeadh aithne agam ar Chiara roimh ré, mura mbeadh caidreamh oibre againn le chéile roimh ré agus mura mbeadh rudaí ar nós an Queercal Comhrá, ciorcal comhrá le haghaidh daoine aiteacha, ann roimhe sin agus mura mbeadh Tá for Grá théis tarlú fiche cúig déag nuair a bhí an reifreann ar siúl agus na rudaí eile. You know, is sort slabhra atá sna rudaí seo ar fad agus daoine ag spreagadh a chéile le tíocht aníos le smaointe nua ach le hé a bhunú ar an rud a chuaigh rompu freisin. So tá muid an-fheasach faoin faoi na glúnta sin a bhí romhainn agus an rud a bhfuil muid ag tógáil air. Agus so inis dom beagáinín faoi sin agus sin kind of rud an-shuimiúil faoi is dócha na rudaí ar fad a thagann le chéile chun a bheith mar is dócha túsphointe nó splanc d'aon chineál forbairt nó dul chun cinn. So just inis dom beagáinín faoi do shaol féin roimh Aerach Aiteach Gaelach agus na cineál rudaí a bhí tú a' déanamh agus an raibh seo kind of ag líonadh bearna i do shaol nó just kind of d'fhorbair sé mar rud breise i do shaol nó you know inis dom beagáinín faoi sin? Tá sin an-suimiúil agus em bíonn, bíonn muid a' trácht ar seo go minic ag an Queercal Comhrá, sula raibh sé sin ann, 2018 a tháinig sé sin chun cinn, em fear darb ainm. Just inis dom beagáinín freisin de Queercal Comhrá d'aon duine nach bhfuil ar an eolas faoi. Sea, so is grúpa sóisialta é sin, is kind of, is. Ciorcal comhrá de chineál é ach tagann daoine aiteacha chuige, bíonn sé ar siúl in Street Sixty Six nó sa George nó áit mar sin agus níl ach plé agus craic ach tarlaíonn go bhfuil muid ag caint i nGaeilge agus is grúpa an-láidir agus muinteartha é. Ach sula raibh sé sin ann, is dóigh liom, agus nuair a bhí mise ar an ollscoil, mar shampla, bhínn, rinne mé staidéar ar an nGaeilge ar an ollscoil in UCD agus bhí an pobal sin an-tábhachtach dhom, pobal na Gaeilge, agus bhínn ag dul amach chuig áiteachaí aiteacha freisin, ach ní raibh aon teacht le chéile idir an dá rud sin. Bhí féiniúlacht aiteach agam agus bhí féiniúlacht Ghaelach agam agus dar liom nach bhféadfadh an dá rud sin a bheith ag teacht le chéile. Mar sin, you know, bhí an-chuid daoine a raibh an dá rud tagthaí le chéile dóibh ach i mo chás-sa ní raibh agus nuair a chuir muid an Queercal ar bun agus Aerach Aiteach Gaelach ar bun ansin, sé an rud a theastaigh uainn a léiriú ná go bhfuil spás i bpobal na Gaeilge le haghaidh aon saghas duine. agus sa gcás seo le haghaidh daoine aiteacha, agus go bhfuil rud an-luachmhar le tabhairt ag an bpobal aiteach do phobal na Gaeilge freisin agus go bhfuil pobal na Gaeilge sásta fáilte a chur romhainn. Agus inis dom ansin mar a bhí sé, like, ansin. So feidhm suimiúil, agus b'fhéidir nach bhfuil aon difear bhfuil difear idir spás sa pobal aiteach i gcomhair daoine a labhraíonn Gaeilge agus spás sa phobal Gaeilge do dhaoine aiteach, nó an ionann an dá rud? Tá sin an-suimiúil, yeah, mar is mionlach laistigh de mhionlach muid sa dá phobal, cineál. Ach, ach tarlaíonn sé uaireanta go mbíonn muid in Street Sixty Six ag caint i nGaeilge agus go mbíonn daoine ag breathnú orainn, céard é sin? Ar ámharaí an tsaoil, tá sé sin ag éirí níos neamhchoitianta mar sílim go bhfuil an spéis sa nGaeilge ag borradh trasna na tíre agus is deas é sin a fheiceáil agus sílim go bhfuil an Queercal agus Aerach Aiteach Gaelach théis cabhrú leis sin i measc an phobail aitigh agus ní dóigh liom, ceapaim, go raibh an smaoineamh seo ann gur bhain an Ghaeilge leis an Eaglais Chaitliceach amháin, leis an Stát, le rudaí oifigiúla, le rudaí coimeádacha agus nach raibh sé, mar a fheiceann muide é, mar shampla, you know go bhfuil sé ar son cearta daoine, cearta teangan agus go bhfuil sort idirphlé nádúrtha idir an dá phobal sin, you know daoine atá faoi chois in aon bhealach agus sin rud a fheiceann muide agus rud atá muid théis b'fhéidir a chur ina luí ar an bpobal aiteach you know nach nach bhfuil pobal na Gaeilge mar a shamhlaigh siad é a bheith, b'fhéidir. An sin rud atá an-suimiúil ná cloiseann tú an an rud seo ó am go ham ag teacht chun cinn gur kind of it's it's quite an exclusive thing or you know you know it's um go bhfuil kind of insularism bainteach le labhairt na Gaeilge ach an taithí saoil atá agam ná gur a mhalairt atá ann agus na daoine Is mó a bhfuil ar son an ionchuimsitheacht gur bhuail mé riamh leo, gur daoine iad a bhí an Ghaeilge fite fuaite ina shaol. Níl 'fhios agam an mbeadh an taithí. Ó, aontaím leat go hiomlán. Is seafóid í nach spás fáiltiúil é spás na Gaeilge. Tuigim, ar ndóigh, is bac é mura bhfuil an teanga agat Is bac é sin. Má tá tú ag iarraidh dul chuig rud atá ar siúl i nGaeilge, is bac é sin. Agus sílim go bhfuil obair le déanamh ag pobal na Gaeilge ar an ateangaireacht chun é sin a éascú mar a dhéanann siad sa mBreatain Bheag. Ach ar an iomlán is daoine an-oscailte, an-fháiltiúil iad atá sásta labhairt leat ag pé leibhéal ag a bhfuil tú agus cabhrú leat teacht isteach sa bpobal sin, you know. rud a dhéanann Aerach Aiteach Gaelach, a thosaigh muid anuraidh in éineacht le Oileán Chléire, chuir muid campa samhraidh Gaeltachta ar bun le haghaidh daoine LADTA, daoine fásta LADTA, agus cheap, you know, d'fhreastail daoine ar an gcúrsa sin a bhí ag iarraidh Gaeilge a fhoghlaim ach a cheap agus iad ag fás aníos nach mbeadh fáilte rompu b'fhéidir ar na cúrsaí Gaeltachta le haghaidh déagóirí. Agus bhí muid ar an oileán le muintir an oileáin ag cóisireacht agus ag caint faoi na cúrsaí seo agus bhí an-fháilte romhainn ansin. agus is rud é sin a mbeifeá ag súil leis.
Agus bhí méid craiceáilte ann libh nó rud éigin, ar léigh mé áit éigin go raibh cúpla céad duine ann nó? Bhí, bhí, bhí, bhí an méid sin ar an liosta feithimh ach ní raibh, ní raibh dóthain spásannaí ar fáil dhúinn. So, em, tháinig an-chuid daoine, bhí seachtain de rangannaí, de ranganna yoga, d'imeachtaí den, den saghas sin, mar a bheadh, agus cinn spóirt agus damhsa agus a leithéid. Agus ansin ar an Satharn bhí féile mhór. le bród againn agus tháinig níos mó daoine isteach ar an oileán ón míntír so bhí sé sin níos mó ach bhí muid, bhí sé go deas, bhí, bhí daoine óga aiteacha, daoine trans ag caint agus ag damhsa le sean mhuintir an oileáin freisin agus is rud é sin a luíonn le ciall dúinne mar tá aithne againn ar phobal na Gaeilge ach b'fhéidir a bhainfeadh sórt geit as b'fhéidir daoine nach dtuigeann conas atá an pobal agus tá sé tábhachtach a lua freisin go minic más rud é nach cainteoir Gaeilge tú tá tú ag fáil do chuid tuairimí agus do chuid nuachta ar fad mar gheall ar phobal na Gaeilge ón taobh amuigh seachas a bheith ag éisteacht le daoine atá taobh istigh den phobal sin agus is minic go mbíonn na hailt sna nuachtáin Bhéarla an-cháinteach ar an bpobal nó ar an gcaoi a bhfuil rudaí dhá gcur chun cinn againn istigh sa bpobal agus ní hé sin an tuiscint go minic a bheadh ag an duine a labhraíonn Gaeilge iad féin go laethúil ina saol. Yeah, an-shuimiúil agus is rud é i gcónaí, cinnlíne, a rith liom. ná tá sé an-deacair, tá sé an-deacair is dócha, le cúnamh Dé, beagáinín leis an gcineál obair atá muid a dhéanamh anseo, beidh muid in ann oscailt súl a thabhairt do daoine ar an chaoi ina bhfuil cainteoirí Gaeilge sa lá atá inniu ann ag breathnú ar an tsochaí agus ag cruthú rudaí agus na smaointí atá acu, 'cause tá sé an-deacair amantaí. comhrá a bheith ann faoi sin sna meáin Béarla because just teastaíonn uathu labhairt faoin córas oideachais and you know sin because sin b'fhéidir an lived experience atá ag ag an-chuid daoine but ní ionann sin agus agus an eispéireas eh, a bhí ag céatadán suntasach den, den daonra. Sin é, ach d'fhéadfaí an rud a rá faoi sin freisin, you know rud atá muid a fheiceáil, abair, i mo chuid gréasán sóisialta le deireanas, tá tá daoine áirid nach bhfuil an Ghaeilge acu atá in éad, leis na rudaí atá ag pobal na Gaeilge ó thaobh dlúthpháirtíochta de, ó thaobh pobail de, ó thaobh, you know, is nuair a labhraíonn tú an Ghaeilge, is, you know, tugann, you know, tá níos mó agat ná teanga, tá níos mó agat ná bealach cumarsáide, tugann sé pobal dhuit, you know, is, is rud é sin a chabhraíonn i gcoinne fadhbanna meabhairshláinte, i gcoinne an uaignis agus sin rudaí nach mbíonn muid ag plé mar gheall orthub ach sé sin an rud is mó a thugann sé domsa pé scéal é, go dtugann sé an pobal seo dhom. a bhfuil mé an-bhuíoch de agus as. Cinnte, agus is é an chaoi ina breathnaímse féin air go minic is you know is acmhainn í an teanga dúinn ar fad. Ceann de na mór-rudaí atá ann is an ceangal daonna a thugann sé agus you know gur nuair a chuireann tú kind of an Ghaeilge i croílár aon phobail, em agus nuair a a cheanglaíonn tú sin leis an inchuimsitheacht gur rud é sin a shaibhríonn eh pobal agus a shaibhríonn an an ceangal daonna rud atá an-chumhachtach. But ag filleadh so faigheann tú an glaoch ó Chiara agus deireann sí right, caithfidh muid seo a dhéanamh. bhfuil tusa ag rá yeah lovely nó bhfuil tú ag rá whew I don't know. Ó no bhí an-spéis agam ann. Cheap mé gur smaoineamh iontach a bhí ann. Is dóigh liom gurb é an smaoineamh a bhí ag Ciara i dtosach go mb'fhéidir go ndéanfadh go scríobhadh muid rud le chéile an tseachtain sin agus a bheadh ionadaíoch ar an bpobal agus phléigh muid siar is aniar é agus bhí sé an ba léir go raibh sé an-tábhachtach chuige sin an pobal ar fad. a tharraingt isteach linn. Agus tá muid an-sásta go ndearna muid é sin mar fiú cuid de na daoine a bhí linn an chéad lá sin, tá siad fós linn anois agus tá an rud ag fás as cuimse ó shin. Ach thuig muid go raibh tallann sa bpobal agus dá gcuirfeadh muid an spás ar fáil dóibh go n-eascródh rudaí an-mhaith agus an-shuimiúil amach as an rud sin le haghaidh an phobail trí chéile. Agus tá muid tagtha go an bpointe sin anois, cúig bliana ina dhiaidh sin, go bhfuil daoine díreach, a rá, an féidir liomsa tíocht ag na himeachtaí agus cinnte is féidir, tá na rudaí sin ar oscailt le haghaidh gach duine agus tá sin, is deas é an t-aitheantas sin a fheiceáil freisin go bhfuil muid ag cur rud leis an bpobal trí chéile, ní amháin ag tabhairt aire dár gcuid féin más maith leat.
An-mhaith agus abair, nuair a thosaigh tú ag caint le daoine sa phobal nó lasmuigh den kind of pobal aiteach em faoi seo, like cén saghas freagra a bhí acu, you know, amantaí bíonn tú ag bunú rudaí agus. B'fhéidir, níl, ní hé nach bhfuil an rud ag teastáil, ní hé nach n-oibreodh leis, ach amantaí caithfidh tú beagán níos mó brú because b'fhéidir go bhfuil tú beagáinín chun tosaigh os comhair an curve, right, so níl, is dócha i dtéarmaí gnó déarfadh daoine tá an margadh ann just níl sé iomlán réidh agus forbartha fós, right, agus tá tú kind of mar early entrant and amantaí tagann tú isteach i spás atá iomlán réidh and absolutely screaming out i gcomhair an rud a thógann tusa chun margaidh. Cá raibh sibhse kind of ar an spectrum sin? Yeah, is ceist ana shuimiúil í sin. Is dóigh liom, mar gheall go raibh an Queercal ann roimhe, agus nuair a thosaigh an Queercal bhí sé ana bheag, bhíodh beirt nó triúr ag gach cruinniú go ceann tamaill. Ach ansin de réir a chéile d'fhás sé sin agus chuir muid aithne ar a chéile agus bhunaigh muid an gréasán sin agus mar gheall go raibh sé sin ann, labhraíonn Éireannaigh le chéile agus is mór an chabhair é sin. Bhí duine ann agus ansin dúirt siad le cara leo é, tháinig an duine sin an chéad uair eile agus chabhraigh sé sin i bhfad níos mó linn ná fógraí ar bhallaí fánacha in áiteachaí agus rudaí ar na meáin shóisialta. Duine amháin ag tabhairt duine mór a bhí mór leo leo chuig an imeacht agus go raibh sé ag fás de réir mar sin. Agus an raibh oraibh? An raibh oraibh?
labhairt le daoine agus iarraidh orthu sin a dhéanamh, like an raibh sibh riamh ag suí timpeall boird ag rá ok an chéad cheann eile an féidir le gach duine, duine amháin eile a spreagadh nó cinnlín tharla sé go nádúrtha? D'fhás. em ní dhearna muid iarracht rómhór you know dul agus fógraíocht a dhéanamh ar an rud, bhí cúpla rud ar an ar an raidió áitiúil ar Raidió na Life agus Raidió Fáilte is a leithéid, a Raidió Rí-Rá gabh mo leithscéal ach em ar an iomlán bhíodh bhí bhí bhíodh daoine ag tíocht, arís is arís agus go dtóigfeadh siad duine leo. Agus just lig muid dó fás mar sin. Ní raibh muid ag iarraidh go mbeadh brú ar éinne, dá dtiocfadh, dá dtiocfaidís lá agus ansin mura dtiocfaidís an chéad lá eile, go breá, ach bhí, bhímís i gcónaí ann. Ach mar gheall go ndearna muid an obair sin agus gur fhás sé de réir a chéile agus go mbeadh daoine dhár bhfeiceáil ag an Oireachtas, in Street Sixty Six, ag, ag, i gClub Chonradh na Gaeilge agus ag teacht linn ansin, mar gheall ar an obair sin ansin bhí sórt, an stáitse réidh ansin le haghaidh Aerach Aiteach Gaelach.
Abair,
bhfuil tú ag déanamh beagáinín simpliú ar seo dom, right? And so nuair a labhraím le daoine agus cuirim ceist orthu fút, an rud a deireann gach duine liom ná gur sár-eagraí pobail thú. Right, so cad a feiceann siadsan atá tusa ag déanamh simpliú air anseo? Ehm,
níl 's agam. Tá sé tábhachtach aire a thabhairt do dhaoine agus sílim má thagann duine chuig imeacht agus má thugtar aire dhóib agus, you know, go bhfuil an ceangal mothálach sin idir an duine agus atá dhá eagrú agus an duine a thagann sa láthair, tiocfaidh siad ar ais. So, cad tá i gceist agat? Tabhair sampla dom de cad is aire ann. sé sin, má thagann duine, go mbeadh fáilte rompu, go mbeadh, you know, go mbeadh tús áite b'fhéidir don chomhrá leis an duine nua, rud a d'fhoghlaim mé ó Dean Ní Bhraonáin mar shampla, ehm, nuair a bhí mé in ollscoil. Ehm, so go, go, go, go, go, go mbraitheadh siad go bhfuil bheith istigh acu sa rud atá ann cheana féin. Tá sé deacair an misneach a fháil le dhul chuig imeacht nua nó chuig, chuig club nua nach raibh tú ann cheana. Ehm, agus bíonn an, you know, bíonn an. bhuairt sin a bhíonn orainn ar scoil nó nach nglacfar linn is a leithéid. So tá sé tábhachtach an bhuairt sin a mhaolú trí bheith go deas, go bunúsach. Tá sé chomh simplí sin is bheith go deas leis na daoine a thagann i láthair. Is an bhfaigheann tú sin tuirsiúil in aon chor nó an dtagann sin go nádúrtha chugat? Em, bím tuirseach go minic ach déanann muid an-chuid rudaí agus sin é an fáth agus is breá liom é chomh maith. Em, is dúshlán é sin mar gheall gur obair dheonach í seo ar fad. taobh le post lánaimseartha dhomsa agus do dhaoine eile atá anois ar an gcoiste, bíonn sé tuirsiúil ach i ndeireadh an tsaoil, sé, cuireann sé chomh mór sin lenár saol gur fiú an dua sin a chaitheamh leis. Ach abair,
an aontaím go hiomlán leis an rud atá tú a rá faoi bheith fáiltiúil, right, agus feicim daoine, ceann de na mórbhotúin a fheicim daoine ag déanamh nuair a thagann sé go stuff pobail is bíonn siad ag rá leo féin á cén fáth nach bhfuil daoine ag teacht ar ais and ceann de na fáthanna ná go raibh siadsan b'fhéidir ró-chompordach ag suí leis na daoine lena bhfuil siad compordach leo cheana féin agus díreach ag labhairt leo ach Amantaí déarfadh daoine, Ah, bhuel, you know, níl an fuinneamh agam just dul ag caint le daoine nua, like. Bhuel, oh, tarlaíonn sé sin freisin, breathnaigh, má bhíonn Déardaoin dheacair agam agus, san obair agus ansin má théim ann, uaireanta ní bhím ag caint, you know, ag iarraidh a bheith ag caint le daoine nua ach, ach, mar gheall go ndearna mise é agus go ndearna daoine liom é, foghlaimíonn daoine eile ansin go bhfuil sé tábhachtach é sin a. Tá fadhb againn sa Queercal nach bhfuil againn in Aerach Aiteach Gaelach, sé sin gur fir den chuid is mó a bhíonn ann. Agus tarlaíonn sé sin freisin go horgánach ar bhealach mar má bhíonn níos mó fear ann an chéad lá agus má thagann bean amháin agus ní fheiceann sí go bhfuil mná eile ann ní thagann sí ar ais agus ansin an chéad seachtain eile tagann bean eile ach ní bhuaileann an bheirt ban le chéile agus ansin ceapann siad nach bhfuil aon mhná ag plé linn. Is deacracht é sin atá linn ón tús. Déanann muid iarracht dul i ngleic leis sin trí iarraidh ar dhaoine a thíocht chomh fada linn ach you know tiocfaidh na daoine a thaganns freisin agus ar bhealach tá Aerach Aiteach Gaelach théis an bhearna sin a líonadh ar chaoi eile mar sílim go mbíonn, go bhfuil cothromaíocht inscne i bhfad níos fearr i gceist le Aerach Aiteach Gaelach. B'fhéidir mar gheall ar an an cineál imeachta a bhíonns i gceist, níl ann ach díreach suí sa bpub ag ól is ag caint agus b'fhéidir go bhfuil níos mó suime ag mná i rudaí atá níos intleachtúla nó níos ealaíonta agus suimiúil ach ach eh tá an dá rud ag cabhrú go mór le chéile, an rud pobail agus an rud ealaíne. Agus ar bhealach tá. an grúpa amháin ag cur lucht éisteachta ar fáil don ghrúpa eile agus tá an grúpa seo ag cur siamsaíochta ar fáil don ghrúpa eile. So is rud, is cineál sort ciorcal nádúrtha agus sort. Ciorcal cruthaitheach.
Go díreach, yeah.
Agus
ansin is dócha ceann de na rudaí a fhaighim suimiúil freisin is tá sibhse tar éis rudaí a eagrú agus féach na céadta aige ach is dócha go bhfuil stuff eagraithe agat B'fhéidir bhí tú ag súil leis na céadta agus fuair tú dornán. Ar tharla sin mórán, like, thar na mblianta, ar kind of, d'you know, ar tháinig lagmisneach riamh ort go raibh tú ag déanamh rudaí but b'fhéidir ní raibh na torthaí ann gur theastaigh uait nó. Bhfuil 'fhios a'd, i gcás seo, tá rud tarlaíonn, you know, gur eagraigh muid imeacht agus nár tháinig ach cúpla duine, cinnte, tarlaíonn sé sin ach, ar bhealach, you know uaireanta you know mar shampla bhí muid i Liatroim agus chuir muid an seó Grindr, Saghdar agus Cher ar siúl ann mar chuid d'Éigse Chluainín. Ní raibh ach, b'fhéidir, deich, níl fhios agam deichniúr nó cúig dhuine dhéag sa lucht féachana. Ach bhí cúpla duine ann agus ba é an rud ba thábhachtaí a tharla dhóibh b'fhéidir an bhliain sin mar gheall nár cheap siad riamh go mbeadh siad i Liatroim i gCoillte Clochair i dráma i nGaeilge faoi shaol aiteach, oíche amuigh, fiáin agus craiceann agus rudaí i gclub oíche aerach. Agus tá sin níos tábhachtaí dúinne ná céad duine a bheith sa seomra nach bhfuil mórán, you know, nach bhfuil mórán suime acub sa rud. So, just tá sé sin ag teacht leis na spriocanna atá againn mar ghrúpa ó thaobh an, ó thaobh na hionadaíochta sin a chur ar fáil le haghaidh an phobail aite, go bhfeiceann an pobal, aiteach agus pobal na Gaeilge go bhfuil carachtair aiteacha agus scéalta aiteacha dhá n-inseacht trí Ghaeilge. Agus an mbíonn sin dúshlánach mar sin, cos amanntaí bheadh dreamannaí a chur isteach ar mhaoiniú nó a lorg tacaíocht agus is minic ceann de na chéad cheisteanna a cuirtear ná ó bhuel cé mhéad duine a bheas ag plé le seo ach má tá sibhse ag plé le mionlach de mhionlach you know an cothaíonn sé sin dúshlán in aon chor nuair, an rud atá tusa a chaint faoi you know an an doimhneacht agus an tionchar, d'fhéadfadh rud a bheith kind of transformative don seachtar atá ann but ag deireadh an lae b'fhéidir go bhfuil mórmhaoinitheoir ag iarraidh bheith in ann a rá 500,000 duine ag ar rudaí ealaíona an samhradh seo caite. Sea. Tá sé sin ann ach tá an chothromaíocht ann mar nuair a bhíonn rudaí ar siúl in áiteachaí b'fhéidir atá, a bhfuil níos mó taithí ar a leithéid beidh níos mó daoine ann. Mar sin tá tá an chothromaíocht sin ann. Bhí rud againn in i Músaem Litríochta na hÉireann roimh an Nollaig, oíche scéalaíochta agus bhí b'fhéidir deichniúr ealaíontóirí i láthair le labhairt faoina gcuid faoina gceird nó b'fhéidir chun scéal nó amhrán a chur i láthair dhon phobal agus bhí 70 duine i láthair agus ní raibh sé deacair chor ar bith an dream sin a tharraingt isteach mar tuigeann siad go bhfuil rudaí suimiúla ar bun agus sin rud atá tábhachtach faoin ngrúpa atá againn, ní grúpa dátheangach muid, is grúpa Gaeilge muid agus bímse an-láidir faoi sin. Gach cruinniú, gach imeacht a bhíonns ar siúl againn, bíonn sé ar siúl i nGaeilge, uaireanta le fo-theidil b'fhéidir ar mhaithe leis an bpobal níos mó ach, Tá sé tábhachtach dhomsa mar chainteoir Gaeilge mé féin gan a bheith ag freastal ar imeachtaí atá dátheangach an t-am ar fad. Níl mé ag iarraidh éisteacht leis an rud céanna faoi dhó, bhfuil fhios agat, níl mé ag iarraidh bheith ann agus imeacht ag freastal ar lucht an chúpla focal. Tá na himeachtaí sin tábhachtach ach caithfidh muid níos mó a bheith ar fáil dhúinn mar phobal. Sin é an fáth a bhfuil na scannáin nua chomh maith sin, you know cuid acu dátheangach cuid acu i nGaeilge amháin ach go léiríonn siad you know is rud é seo atá ann ar mhaithe le pobal na Gaeilge, agus spreagann sé daoine nach bhfuil an Ghaeilge acu an Ghaeilge a fhoghlaim le bheith le bheith in ann na tithe a bheith acu sa rud. And caithfidh mé a rá gur sin rud a faighim i gcónaí an-suimiúil, ná dá gcuirfí ceist orm amárach ócáid dhátheangach a eagrú nó ócáid iomlán i nGaeilge a eagrú agus 500 duine á fháilt aige, gheofá é an-deacair cúig chéad duine a fháil go rud dhátheangach. Agus dáiríre, aon duine a théadh go rud dhátheangach, is duine iad a rachadh go dtí rud lán-Ghaeilge just le píosa beag tacaíocht agus cara ina chluas a rá, ah no, beidh tú go breá, jeez, you'll be well able for it, come on, come on, come on. Sea. Do you know, tá an rud sin, cineál i, like, ceapaim amantaí bíonn daoine ag breathnú ar stuff dhátheangach but really, an rud atá na daoine ag iarraidh is tá siad ag iarraidh dul go dtí rudaí go bhfuil an leibhéal dúshlán like más foghlaimeoir teanga thú tá tú ag iarraidh dul go dtí áit go bhfuil an leibhéal dúshlán ard ach go bhfuil an leibhéal tacaíochta ard whereas go minic bíonn muidne kind of a rá in áit go n-ardódh muid an leibhéal tacaíocht ísleoidh muid an leibhéal dúshláin. Sea, agus cáilíocht an ruda, go minic, go n-éiríonn an t-imeacht níos measa dá bharr. Ach téann daoine aige agus ní faigheann siad an rud atá uathu. Sea. Tá siadsan ag dul ann toisc go bhfuil siad ag iarraidh a gcuid Gaeilge a feabhsú agus a fhorbairt. Agus caillfimid iad ansin, cineál, mar ní thagann siad ar ais. Agus sílim, arís, dá bhféadfainn filleadh ar an bpointe sin, fotheidil agus ateangaireacht, níl muid ag baint dóthain úsáide as na rudaí sin go ginearálta in aon imeacht. Ba cheart, nuair a chuirtear, ba cheart go mbeimis ag smaoineamh air sin i dtosach, you know tá an t-imeacht i nGaeilge, go breá, ach tá tacaíocht ann sna fotheidil ach ní gá don chainteoir a bheith ag smaoineamh air sin, tá, you know. le cúnamh b'fhéidir you know tá tá like an-dul chun cinn déanta sa teicneolaíocht ó thaobh aithint chainte agus ó thaobh you know giniúint scripteanna ó chaint, tá sé sin ag dul chun cinn an t-am ar fad, leithéidí abair ponc ie ag obair air sin agus you know tá rudaí ansin ó thaobh ateangaireacht is féidir a dhéanamh ar Zoom, ní gá go mbeadh an ateangaire sa seomra fiú. Agus agus fiú an bun trealamh bím ag ag obair roinnt mhaith le daoine thall sa Bhreatain Bheag agus deirfeadh siadsan like an bunchóras ateangaireachta a dhéanfadh an job anois like caith tú míle euro air do you know. Ach ach bhfuil fhios a'd tá bealaí eile le hé dhéanamh, is féidir díreach ríomhaire a shocrú os comhair an duine agus an ateangaire i dtír eile fiú ar zoom ag éisteacht leis an gcainteoir agus ag déanamh ateangaireachta ar zoom éinne atá sa seomra ag éisteacht leis ar an bhfón you know tá bealaí eile le hé dhéanamh agus sílim gur cheart dúinn dhul sa treo sin seachas a bheith ag ísliú you know, caighdeán na n-imeachtaí atá ann. Cinnte, yeah, yeah, yeah, no, tá sin an-shuimiúil. Em, so nuair a bhí sibh ag tosnú as, like, acmhainní, an raibh sin mar dúshlán nó mar kind of rud deonach chun, bhfuil sibh, an inneall an rud ná kind of fuinneamh agus passion nó an mbíonn sibh kind of ag brath ar, you know, rudaí a bheith ag tógaint isteach méid áirithe airgid ag an doras nó teacht ar bhabhtaí maoiniú. fuinneamh an príomh acmhainn atá againn mar ar ndóigh níl aon maoiniú leanúnach nó buan maoiniú againn mar sin aon rud a dhéanann muid is gá dúinn iarratas a chur isteach, fanacht le cloisteáil ar ais ón rud agus ansin an rud a bhainistiú freisin ó thaobh tuairisce agus a leithéid. Mar sin, an rud is tábhachtaí dhúinn ná go mbeadh an fuinneamh sin againn agus go mbeimid ag obair i gcomhar a chéile freisin. Bímid ag brath ar a chéile go mór mar is daoine atá i mbun aon rud. Aon rud atá ag obair, tá sé ag obair mar gheall go bhfuil na daoine ag obair le chéile ann. Is cuma faoi pholasaithe agus straitéisí, mura bhfuil na daoine atá ar an talamh ag obair le chéile, ag réiteach le chéile, Ní thiocfaidh aon rud as. Mar sin, sin é an rud a mbíonn muide ag brath, brath air agus tá sé an-chabhrach anois go bhfuil coiste againn agus róil ar leith sainithe ag daoine. Mar sin, tá duine amháin ag plé le cúrsaí téarmaíochta agus bíonn meitheal téarmaíochta againn le bearnaí i stór focal na Gaeilge i dtaca le cúrsaí LADTA a phlé agus a líonadh. Tá duine eile ag plé leis an drámaíocht agus ag smaoineamh ar ghrúpaí drámaí a chur ar siúl timpeall na tíre. Tá timirí againn i gCúige Uladh, Cúige Chonnacht agus Cúige Mumhan le cinntiú go bhfuil ionadaíocht níos fearr timpeall na tíre againn agus téann muid chucu le ceardlanna a reáchtáil ansin chomh maith. So baineann sé sin an brú uaimse mar stiúrthóir agus bhí Ciara Ní É mar chomhstiúrthóir agam go dtí i mbliana chomh maith so tá sin an-tábhachtach. Ach rud eile, you know tagann an maoiniú nuair is, nuair atá an fuinneamh againn le cur isteach ar an maoiniú, tagann sé mar tá feabhas i gceist leis na smaointe. Tá na smaointe go maith, tá éileamh ar an rud atá muid a dhéanamh mar atá léirithe againn agus cabhraíonn sé sin. Rud is fearr a tharla dhúinn ná gur bhain muid duais ón gCrannchur Náisiúnta anuraidh, arú anuraidh, a chuir €10,000 ar fáil dhúinn agus nach raibh ceangal i gceist leis mar sin d'fhéadfadh muid ár rogha rud a dhéanamh leis. Tá sé sin an-tábhachtach do ghrúpa beag cosúil linn féin mar má tá an scéim mhaoinithe ró-dhocht, ní féidir leat, b'fhéidir, an rud is craiceáilte, an smaoineamh is cruthaithí a bhí agat a chur i bhfeidhm. Mar sin, mar gheall ar an airgead sin a bhí againn, bhí muid in ann deichniúr ealaíontóirí a sheoladh go Cléire le bheith ag obair ann ar feadh seachtaine, ar ar thograí a bhain leis an todhchaíochas Gaelach an sórt téama a bhí leis. So, go samhlódh siad cineál Útóipe agus, b'fhéidir, Diostóipe agus rudaí mar seo, go mbeadh siad i ngleic lena gcuid ceardaíne agus ag plé le muintir an oileáin agus mar gheall go ndearna muid é sin you know tháinig píosaí ealaíne, amhráin, scéalta amach as sin ach chomh maith leis sin chothaigh muid caidreamh leis an oileán agus sin é an fáth go raibh muid in ann an Campa Samhraidh a fhorbairt so tá sin an-tábhachtach dúinn. Bíonn muid ag cur isteach ar rudaí ar nós Scéim na gCompántas Drámaíochta ag an bhForas agus Scéim na Litríochta chun na léirithe a chur ar siúl, chun chun na seisiúin scríbhneoireachta rialta a tharlaíonn i gcathair Bhaile Átha Cliath a chur ar siúl chun go mbeidh daoine ag cumadh rudaí nua ach an an pota airgid sin atá scaoilte ar fad ar fad agus just you know is féidir linn ár rogha rud a dhéanamh leis, tá sin an-tábhachtach dhúinn. Mar sin, tá muid ag féachaint anois go bhfuil an t-airgead sin ar fad caite ar rudaí suimiúla maithe, tá muid ag féachaint anois ar bhealaí le le le airgead mar sin a thabhairt isteach arís. So ticéid ag imeachtaí mar shampla, em ballraíocht, tá an bhallraíocht, níl ach deich euro ar an mballraíocht don bhliain ach cabhraíonn sé linn na ceardlanna a chur ar siúl. Em ach an dúshlán is mó atá againn ná sóirt níl ach an méid fuinnimh ag gach duine, méid áirithe fuinnimh, agus tá muid ag iarraidh a chinntiú nach rachaidh an coiste in aois, sé sin go mbeidh daoine atá sna fichidí ag teacht inár ndiaidh agus ag glacadh an stiúir inár ndiaidh. Tá, you know, bhí mé féin agus, tá mé féin agus Ciara ag plé leis ó cuireadh ar bun é agus ní maith an rud é go mbeadh duine amháin nó an bheirt chéanna, i gceannas ar eagraíocht ar bith feadh an iomarca ama, mar sin tá muid ag iarraidh an coiste a thóigeáil agus a chumasú le teacht inár ndiaidh, chun gur féidir linn bheith ar an gcoiste ag cabhrú fós ach chun nach muid atá ag stiúradh an t-am ar fad. So sin é an sprioc atá romhainn don chéad chúpla bliain eile agus chomh maith leis sin ar an sort capacity atá ann ar mhaithe le cur isteach ar mhaoiniú a mhéadú, go mbeimis ag cur isteach ar fhoinsí lasmuigh d'fhoinsí Gaeilge. Mar tá an rud atá muid a dhéanamh ar chomhchéim agus ar chomhchaighdeán le aon rud atá ag tarlú i mBéarla. Cinnte, agus nuair atá mise ag smaoineamh, like, bhí mise a rá, you know, bímse ag smaoineamh faoi Éire Ildánach agus an Chomhairle Ealaíon, Creative Europe, you know, tá an stuff atá sibh a dhéanamh, ní, like is í an Ghaeilge sin an an modh nó an meán but is an ealaíon you know agus tá yeah, tá sin an obair ar mhaith leat go fanfaidh sé mar kind of grúpa nó gluaiseacht deonach i gcónaí nó ar mhaith libh fáilt ag an bpointe go bhfuil kind of na hacmhainn ann i gcomhair kind of croífhoireann nó an bhfeiceann sibh b'fhéidir go cothódh sé sin coimhlintí nó. Ba bhreá liom é sin. Ba bhreá liom dá bhféadfadh muid post a chruthú, le haghaidh duine amháin fiú, a bheadh fostaithe lánaimseartha sa ról seo, post a mhairfeadh b'fhéidir bliain ag an tús b'fhéidir trí bliana chun go chun gurbh fhiú do dhuine you know chun go mbeadh sé slán don duine bheith cur isteach air ba bhreá liom é sin agus go ndíreodh tá muid ag déanamh tá sé dochreidte an méid atá muid a bhaint amach ar na huaireanta chloig idir deireadh na hoibre agus dul a chodladh san oíche dá mbeadh duine fostaithe go lánaimseartha d'fhéadfadh siad an-chuid rudaí nua a dhéanamh tá tá you know tá Tá na, tá na céadta smaointe againn agus tá muid ag rá 'ó déanfaidh muid é sin, fiche, fiche seacht', mar níl an t-am againn i mbliana agus you know bíonn muid ag eagrú ceardlanna ar fud na tíre sna healaíona éagsúla, na cinn thraidisiúnta, damhsa seit, lúibíní is a leithéid sin ach cinn you know sa, sa damhsa, cinn sa scríbhneoireacht, cinn fuála, rinne muid amuigh i mBaile Munna anuraidh agus iad ar fad trí Ghaeilge agus you know d'fhéadfadh muid é sin a leathnú amach go mór agus go mbeimís níos, níos sórt feiceálaí timpeall na tíre. D'éist muid le haiseolas ó na baill ag an Oireachtas. Bíonn an Cruinniú Cinn Bhliana ag an Oireachtas i gcónaí agus tá sé sin tábhachtach dúinn féin a bheith ag ócáid chomh tábhachtach do na healaíona Gaeilge. Ach dúirt siad you know tá an rud an-dírithe ar Bhaile Átha Cliath mar is anseo atá formhór na mball. Agus d'éist muid leis sin, sin an fáth a bhfuil na timirí againn in áiteachaí éagsúla agus tá muid théis na seóannaí a thiúirt go dtí na ceantracha Gaeltachta. Bhí muid ag Bród na Gaeltachta, bhí muid ag an Oireachtas le seó, bhí muid ag Bród Chléire, bhí muid amuigh in Indreabhán i Seanscoil Sailearna, bhí mise i crop top mar aisteoir ag déanamh an dráma aerach ansin agus tá sin an-tábhachtach dhúinn go mbeadh an teagmháil sin againn leis an bpobal ansin agus dá mbeadh duine fostaithe go lánaimsire d'fhéadfadh muid níos mó de sin a dhéanamh. agus d'fhéadfadh muid, an rud is fearr atá tarlaithe le deireanas ná go bhfuil muid ag comhoibriú le grúpaí éagsúla anois, mar sin beidh muid ag plé le Faoin Tuath, Queer Sheds Clare sa samhradh. Eagraíonn siad féile cheana féin atá an-suimiúil daoine ag déanamh ceardlanna adhmadóireachta, siúlóidí, conas síolta agus rudaí a chaomhnú má tá tú amuigh ar siúl, conas rudaí a chur agus a bhaint is a leithéid, agus tá muide chun gabháil ann agus. toise Ghaeilge a chur leis agus toise ealaíon a chur leis agus is breá linn é sin mar baineann sé cuid den ualach riaracháin uainn féin nuair atá an fhéile ann cheana féin, tá sé suimiúil dúinn féin bheith páirteach ina leithéid agus ansin tóigfidh muid an caidreamh le pobal nua ar an gcaoi sin. An-shuimiúil.
Agus. An raibh aon am so tá sibh ar an mbóthar anois le cé mhéad bliain? Cúig bhliain. Agus an raibh aon am sa tréimhse sin gur bhraith tú bhuel n'fheadar an féidir linn leanúint now le seo nó i gcónaí, I just truck on, see we. Sin é. I mean, tá sé ag tarlaí anois is arís go mbíonn ualach an-mhór riaracháin ó thaobh tuairisc, tuairiscí le haghaidh rudaí maoinithe díreach um Nollaig, you know, agus, agus tú cráite agus traochta ar aon chaoi agus caitheann tú gabháil agus breathnú, tá, tá do shúile ag éirí. cearnógach ag breathnú ar scarbhileoga ach fiú ansin thuig muid gur fiú an tairbhe an trioblóid. Is cuimhním nuair a chuir mé féin agus Ciara Ní É an chéad dráma dár gcuid chun stáitse, tharla sé i lár Covid freisin so bhí orainn dul i ngleic leis sin agus is rud é a chuir muid ar siúl i gClub Chonradh na Gaeilge, Chuir muid seacht láithreán éagsúla ar bun san áit, sets difriúla a bhain le tréimhsí éagsúla i saol ár gcarad Alan Walpole agus chuaigh an duine tríd ag éisteacht leis an dráma sna cluasa le go mbeadh siad leo féin. Ach, you know, ar bhealach chuir sé sin leis mar bhí an duine, bhí, bhí rud eicínt cineál dlúth ag baint leis, an duine ag éisteacht le scéal an fhir seo a d'fhág Éire sna hochtóidí agus a d'fhill arís tar éis an reifrinn agus d'fhág sé mar gheall go raibh sé aerach agus nach raibh fáilte anseo roimhe. Ach, eh, like nuair a rinne muid é sin, rinne muid an léiriú, an stiúrthóireacht, an, scríobh muid an script, bhí muid ag bogadh troscán, rinne muid gach rud muid féin, mar a dhéanadh Gael, mar tá taithí againn ar bheith ag obair ar son na cúise. Dá, dá bhfillfimis ansin, air sin arís, gheobhadh muid cabhair bhreise ansin, gheobhadh muid léiritheoir ceart a thabharfadh aire do cuid de na rudaí sin. Scríobhfaimis an script, cinnte, bheadh, bheadh muid ag stiúradh ach ní bheadh orainn gach, uile rud a bhainfeadh leis an rud a stiúradh.
Ansin, tá do mhéar leagtha agat ar rud atá ana shuimiúil ansin, sa mhéid is, ceann de na rudaí is mó a fuair mise chomh suimiúil agus mé ag teacht isteach ar an nGaeilge ná an méid deiseanna a bhfaigheann tú triail a bhaint as rudaí a dhéanamh agus scileanna a fhorbairt so tá mise leath in ann an-chuid rudaí a dhéanamh 'cause shuigh mé i seomra ag staid éigin agus bhí ar duine é a oibriú amach agus an kind of seana meon a bhí ann is dócha ná ah bheadh sé deacair teacht ar duine le Gaeilge a bheadh saineolach sa rud sin ach sa lá atá inniu ann like tá daoine le Gaeilge saineolach i gach rud conas go kind of forbraíonn muid an meon sin gur, nó conas go forbraíonn sibh an meon gur cóir, is dócha, bheith ag cumasú an pobal i gcónaí ach go bhfuil, go caithfidh muid a bheith ag iarraidh bogadh i dtreo sár-chaighdeán agus caithfidh muid, you know, ní leor go nglacfaidh daoine le measarthacht díreach toisc go bhfuil sé i nGaeilge. So conas go, like tá, tá coimhlint cinnte ansin amanntaí Tá. but cá bhfuil an réiteach agus an freagra i bhur dtaithí ansin? Tá mé théis an-chuid a fhoghlaim ó Chiara faoi seo mar bímse sásta aon rud a dhéanamh gan aon phá agus just bheith ag obair ó dhubh go dubh agus níl sé sláintiúil actually agus an rud a deir sí you know caithfidh muid luach a chur ar ár gcuid oibre so now is obair dheonach atá i gceist fós ach amháin má bhíonn muid i mbun na healaíne, so más ag aisteoireacht atá muid faighimid íocaíocht as sin agus you know tá muid ag, tá muid ag féachaint ar na, na rudaí atá leagtha síos ag eagraíochtaí eile ó thaobh cad is, cad, cad is, cad is fiú seo agus cad is pá ceart ann le haghaidh ealaíontóirí mar déanann ealaíontóirí i mBéarla freisin obair ar phingíní beaga agus tóigeann sé an lá ar fad acu b'fhéidir agus faigheann siad €100 nó rud éigin. So tá muid ag breathnú ar sin agus tá tá tá muid ag iarraidh a bheith cothrom lenár gcuid ealaíontóirí féin agus chomh maith leis sin díreach you know go go coinní muid cuntas den den mhéad atá muid a dhéanamh agus muid ag cur isteach ar iarratais is a leithéid sin agus cuireann muid iad sin isteach mar chostais freisin anois go minic téann an-chuid den airgead sin ar ais isteach san eagraíocht chun gur féidir linn rudaí eile a dhéanamh leis. Ach tá sé tábhachtach go mbeadh sé luaite fiú, go, go dtuigtear go bhfuil an obair seo ar bun agus you know gur obair thábhachtach í agus murach an obair seo nach dtarlódh aon rud eile. Em so tá Ciara théis a bheith an-mhaith agus an-láidir faoi sin sa ngrúpa eh chun é sin a, chun an tuiscint sin a athrú go bhfuil gach rud ar son na cúise agus gur féidir rudaí, rudaí a chur ar fáil do dhreamannaí eile saor in aisce. Ní féidir. Ach.
conas is dócha kind of ag filleadh ar an kind of cheist is feictear dom amantaí tá an rud sin faoi kind of fás agus forbairt agus foghlaimeoimid agus oibreoimid amach conas é a dhéanamh so is dócha i bhur gcás fiú má tá sibh ag tógáil cúpla pingin le you know stiúradh a dhéanamh ar dhráma, mar shampla. Is dócha go bhfuil saineolas eile amuigh ansin agus ar chúpla pingin breise d'fhéadfadh an táirge feabhsú fiche faoin gcéad. Le conas go láimhseálann sibh an teannas a thagann leis sin? An bhfuil sibh i gcónaí ag iarraidh, cos tá an rud faoi na healaíona amaitéarach agus na healaíona proifisiúnta. Tá teannas ansin, amantaí freisin, as in tá ceann acu rannpháirteach ar bhealach agus tá ceann acu ag iarraidh ardchaighdeán a bhaint amach. Tá. Tá an dá shnáithe sin againn cinnte agus tá siad difriúil ó chéile freisin. So agus, I mean ach an rud a dhéanann muid ná don don rud rannpháirteach, is léir gurb é sin atá ann, is léir gur rud pobail atá ann, ní gá go mbeadh scil ar bith agus is féidir leo teacht agus. páirt a ghlacadh sna ceardlanna. Bíonn cinn péinteála againn, cinn san aisteoireacht, cinn an-bhunúsach agus fáilte roimh gach duine agus feiceann daoine go bhfuil leibhéil éagsúla ag daoine ansin freisin. Ach nuair a bhíonn muid ag breathnú ar an stuif proifisiúnta, oibríonn muid le saineolaithe agus uaireanta ní bhíonn Gaeilge acu ach nuair a oibríonn muid le duine nach bhfuil Gaeilge acu, foghlaimíonn muidne ansin na scileanna uathub go minic agus is féidir leo ansin, is féidir linn ansin b'fhéidir é a dhéanamh an chéad uair eile nó bheith ag obair i mbealach eile chun an rud a bhaint amach. So, you know, fuair muid comhairle ó dhaoine a raibh Béarla acu sula ndearna muid Idir Mise agus Craiceann do Chluaise ehm mar gheall nach raibh dóthain airgid againn le híoc as léiritheoir ach, you know, feasta bheimís ag smaoineamh gan dráma a chur ar siúl riamh arís gan léiritheoir ar leith a fhostú chun an gnó sin a bhaint dínn fhéin agus go mbeadh sé sin i like san áireamh san iarratas maoinithe. mar a tharlódh le haon dream i mBéarla dháiríre. Yeah, yeah, no, agus sin, agus sin rud, like, go minic, and is dócha, mar a mhínigh duine dom uair amháin, seo an difear ar bhealach idir bunú agus buanú. So amantaí nuair atá, and tá seo fíor i gcomhthéacs cuideachta freisin, nuair a thosnaíonn tú amach, caithfidh mé é a oibriú amach, caithfidh duine é a oibriú amach agus go minic tá tú a déanamh rud nár déanadh riamh cheana. So níl aon duine saineolach. Ach de réir mar a fhásann agus forbraíonn rud agus de réir mar atá tú ag iarraidh rud a bhuanú, tá cuid de agus tá daoine tar éis é a dhéanamh cheana féin agus tá siad tar éis é a dhéanamh go hardchaighdeán. so b'fhéidir tóg isteach iad agus you know tabhair cúpla pingin dóibh más gá. Sin é go díreach. Agus rud eile atá ag tarlú freisin leis an gcoiste atá againn anois, tá cúig dhuine dhéag ar an gcoiste, tá an coiste an-mhór ach tá you know tá siad ar fad ag plé le rudaí beagáinín éagsúil ach ehm an rud a dhéanann muid ná pé duine a bhí ann sa ról sin anuraidh go gcuireann muid i dteagmháil iad leis an duine nua, ceapann muid an coiste nua i mí na Samhna agus ansin bíonn dhá mhí acu le bheith ag plé leis an duine a bhí sa ról cheana le foghlaim dháiríre conas oibríonn an ról agus ansin tosaíonn siad i mí Eanáir na bliana ina dhiaidh sin agus bím, you know, bímse ar fáil mar stiúrthóir freisin a bheith ag caint leis na daoine éagsúla agus a rá bhuel cad a cheapann tú faoi seo, má tá bearnaí ina gcuid eolais agus más féidir liom iad a líonadh cabhraím leo nó téann muid ag fáil eolas ó fhoinse eile le cabhrú linn chun na bearnaí sin a líonadh ach is ar an gcaoi sin a sort a mhúinítear an rud agus go leanann na scileanna ar aghaidh ó dhuine go duine agus go fadtéarmach ó ghlúin go chéile ansin freisin. Agus abair,
ag éisteacht leat, fuaimíonn tú, ní ó thaobh do stíl chainte, tá an-tomhaiste agus gach rud but you know tá a lán ar siúl, right, agus tá tú gnóthach, déarfainn. Right. Em. cad a déarfadh tú don duine atá amuigh ansin ag éisteacht atá a rá leo féin, Sure, ba bhreá liom rud mar sin a dhéanamh ach tá mé ró ghnóthach nó bheadh mé ró ghnóthach, em, 'cause ceapaim, faighim sin suimiúil, is cuimhin liom dúirt duine liom uair amháin, Má chloisim duine a rá liom uair amháin eile go bhfuil siad ró-ghnóthach agus dáiríre is ag breathnú ar Netflix ceithre oíche sa seachtain atá siad, you know, like, cá bhfuil, nó mar a, bhí mé ag caint le, le déagóir le déanaí agus bhí mé ag rá, ó, ar mhaith leat ehm tosnú ag imirt spóirt agus dúirt sé eh, no, níor mhaith and I says, cén fáth and dúirt sé, ara, tá mé ró-ghnóthach. Agus dúirt mé, Alright, cad atá, cad a bhíonn tú ag déanamh tar éis na scoile? a dúirt sé. Ok, a deir mé sin arís, em, bheadh mé róghnóthach. You know, and I'm like, cad atá, it's like, well, níl mé ag déanamh aon rud i láthair na huaire ach dá mbeadh mé ag traenáil dhá oíche in aghaidh na seachtaine, sure, bheadh mé róghnóthach. Like, conas, eh, I suppose, cad é do dearcadh saoil nó do fhéinchomhrá i leith gnóthach.
Em, deirim liom, is gá dom seo, like, uaireanta éirím ar maidin agus mé cineál, like, ag ceapadh cé, cén chaoi a ndéanfaidh mé é ar fad inniu? Agus deirim liom féin, tá dóthain ama ann. Agus is leor sin uaireanta, you know, tá, mar tá dóthain ama ann agus má, you know, tá ag éirí linn é a dhéanamh, tá dóthain ama ann chun gach rud atá mé ag iarraidh a dhéanamh a bhaint amach. Agus ansin má tá rud ag cur isteach ort, faigh réidh leis i do shaol, okay, téigh agus déan do chuid oibre ach, you know, tá, tá sin tábhachtach. Níor cheart go mbeadh aon duine i mbun rud nach mbeadh a gcroí istigh ann, braithim, ó thaobh na rudaí seo, rudaí a chur ar bun, mar ní leanfaidh siad leis, you know. So sílim go bhfuil sé tábhachtach go go roghnódh duine rud a bhfuil fíorshuim acu ann agus ansin cloífidh siad leis, sílim. Ní gá, an rud atá muid a dhéanamh, tá sé cineál craiceáilte, ní bheinn ag moladh go mbeadh duine ag iarraidh an méid atá muid a dhéanamh, you know, a chur i gcrích, tosaigh beag, b'fhéidir, agus is mar sin a thosaigh. Ara, bí uaillmhianach! Bí uaillmhianach cinnte ach, you know, is gá na scileanna sin a fhorbairt chuige eicínt. So, like, nuair a bhí mé ar an ollscoil, bhí, bhí mé i mBerlin ar feadh bliana agus, you know, bhí, bhí mé ag iarraidh dul amach, bhí mé ag iarraidh Gearmáinis a fhoghlaim, bhí mé ag iarraidh dul ar choinní le daoine a raibh, you know, ar, le Gearmánaigh is a leithéid agus rudaí a fheiceáil, dul ar, ar thurasanna ach bhí sé tábhachtach dom an Ghaeilge a choinneáil ag imeacht ag an am freisin, mar sin chuir mé craobh de Chonradh na Gaeilge ar bun ansin. Agus i ndáiríre, craobh mar sin a chur ar bun do dhaoine a bhfuil an tsuim chéanna acu, ní thóigeann sé mórán iarrachta. Níl le déanamh ach sórt a rá, OK, buailfimís le chéile ar an tríú Déardaoin de gach mí, nó pé rud é, agus ansin tá sé déanta. So, níl mórán i gceist leis sin ach an cheist atá ná cén saghas grúpa é sin agus cad é an rud é a bhfuil suim agat ann. Cad atá siad a dhéanamh.
An rud, abair, a faighim suimiúil ná. carbh as a thagann an féinspreagadh le leanúint so go minic, abair, i gcomhthéacs spóirt, right, nó i gcomhthéacs gnó, so comhthéacs gnó caithfear X a dhéanamh cos tá custaiméir ag íoc as. X, caithfidh tú é a dhéanamh, raight, chun airgead a chur ar an bord? Eh, i gcomhthéacs spóirt, b'fhéidir níl tú ag iarraidh dul ag traenáil, but sure, muna théann tú ag traenáil, b'fhéidir ní, bainfidh tú d'áit amach ar an fhoireann ag an deireadh seachtaine nó caillfidh tú an cluiche. Whereas ceann de na rudaí a fuair mé suimiúil go minic faoi an grúpa traidisiúnta Gaeilge, agus ní, níl sibhse traidisiúnta, ach an grúpa traidisiúnta Gaeilge is, Ara, muna ndearna tú aon rud ann mise a thugann nach aon duine cnag ar an doras! An cárb as a thagann an féinspreagadh chun i gcónaí a bheith a brú an leibhéil ullmhúcháin agus i gcónaí ag iarraidh stuif a dhéanamh atá craiceáilte nuair nach bhfuil b'fhéidir an an kind of brú seachtarach sin a rá bhuel caithfear é a dhéanamh ar mhaithe le airgead nó ar mhaithe le comórtaisí a bhuachaint nó. Sea. Is fuath linn an cineál sin ruda. Is fuath linn an brú seachtarach. Is gá díbh seo a dhéanamh mar bhain sibh an maoiniú seo, tá sibh théis cur isteach ar an gcomórtas, caithfidh sibh seo. Is fuath linn sin. Déanann muid na rudaí seo mar go bhfuil muid ag iarraidh freastal orthu, go bhfuil muid ag iarraidh bheith i láthair acu, tá muid ag iarraidh go bhfeicfear na rudaí atá muid a dhéanamh. You know, eagraíonn muid rud gach samhradh. Dar teideal an Bál Aiteach, agus is rud é sin atá bunaithe ar na báil a bhíodh in Harlem sna seachtóidí, sna hochtóidí, i measc an phobail de dhath, an phobail ghorm ansin, agus tagann daoine i láthair i spás seachtó duine, ochtó duine, agus gléasann siad i ndrag agus ansin bíonn comórtas ann go bunúsach. Tá an-chuid i gceist léi a eagrú ach you know tharla cúpla bliain ó shin go raibh mé i láthair ag agus bhí mé spíonta théis é a eagrú roimh ré agus ní raibh mé, dháiríre, níl fhios agam an raibh mé ag baint taitneamh as, bhí mé chomh tuirseach, you know thuig mé go raibh sé go maith ach bhí mé an-tuirseach ag an imeacht agus sheas fear ón nGaeltacht a bhí sna caogaidí, b'fhéidir sna seascaidí luath, in airde, chuir sé bréagfholt ar a chloigeann agus shiúil sé suas síos agus bhí sé ag crith sula ndeachaigh sé amach. Agus you know dúirt muid leis is féidir leat é a dhéanamh, you know tá an pobal seo ag tacú leat agus you know rinne sé, thóg sé an mic ón ón duine a bhí á chur i láthair agus just d'iarr sé treoracha chuig ehm ehm you know comórtas sean-nóis cinnte ag an Oireachtas agus bhí sé just sort ag ligean air gur ag aisteoireacht a bhí sé agus nuair a d'fhág sé dúirt sé like bhí sé sin ar cheann de na móimintí like is tábhachtaí i mo shaol agus cén fáth? chaith sé bréagfholt air féin ach an an Sin, sin rud atá deacair a mhíniú freisin, an, an tábhacht a bhaineann leis an bhfáilte sin agus an spás sin a chur ar fáil le haghaidh daoine aiteacha go speisialta a bhraith uaigneach agus iad ag fás aníos, a bhraith b'fhéidir nach raibh spás ann sa tír dóibh chor ar bith. An, an, an luach pearsanta atá i gceist ansin, domhsa, choinneodh sé sin ag imeacht thú. 20 bliain, tá's agat. So is is é an rud daonna sin, mar a phléigh muid cheana, an rud a choinníonn ag imeacht muid agus an, siod é an fáth a ndéanann muid an obair seo.
Ana yeah no ana ana cumhachtach ar fad ar fad. Abair dá mbeadh tú ar ais arís, ndéanfadh tú aon rud difriúil?
léiritheoirí le haghaidh na drámaí, le haghaidh na ndrámaí le nach mbeimis dhá ndéanamh muid féin. An bhfuil ort é a dhéanamh an chéad uair tú féin le go dtuigeann tú cad atá i gceist le gur. Caithfidh, sílim. Yeah, b'fhéidir. Now, má tá an t-airgead ann, ná déan tú féin é. Faigh duine eicínt eile agus foghlaim uaidh, duine a bhfuil na scileanna acu. Mar cuireann sé go mór le caighdeán an ruda freisin. Tá mé an-bhródúil as an méid a rinne muid an t-am sin, bhí sé an-tábhachtach mar sheó ach Ba léir an difríocht ansin nuair a bhí muid ag plé le stiúrthóirí cearta, leis an gcéad dráma eile agus le daoine a thuig soilse agus fuaim agus rudaí mar sin i gceart agus chuir siad go mór leis. Ach rud ba mhaith liom a dhéanamh, ba mhaith liom go mbeadh, go ndéanfadh muid níos mó fógraíochta b'fhéidir ar an rud a dhéanann muid. Tá an suíomh atá againn an-mhaith dháiríre agus cuireann sé eolas ar fáil ach sílim go bhféadfadh muid níos mó b'fhéidir a chur sna sna meáin Ghaeilge faoin rud atá muid a dhéanamh. Ach arís, is obair bhreise í sin, caithfidh duine an t-alt a scríobh nó caithfidh duine an t-agallamh a dhéanamh. Mar sin, uaireanta tugann muid tús áite go eagrú an ruda agus b'fhéidir nach mbaineann muid luach ár ndóthain as gach rud. Sé sin, mar shampla fiú, agus mholfainn é seo do dhaoine atá ag smaoineamh ar rudaí mar seo a dhéanamh, má scríobhtar dráma, cuirtear ar siúl é, you know, bí cinnte nach bhfuil dráma ina shuí ann nach gcuirtear ar siúl. Agus ansin, má chuirtear ar siúl é, déantar taifead air ina dhiaidh sin, cuirtear amach ar an raidió é, cuirtear amach mar phodchraoladh ar Soundcloud é, ba cheart na rudaí sin ar fad a dhéanamh de. Like, clóitear é agus cuirtear, you know, foilsítear é freisin. Baintear, you know, lánluach as gach rud a dhéantar. Agus, agus sin rud atá, So I think glaonn siad i gcúrsaí margaíochta kind of content repurposing ar an stuff atá tú ag caint air ansin right ach tá sin sa lá atá inniu ann an stuff atá tú ag caint air is ea níos mó ar an radio agus níos mó sna meáin like tá sin ana tábhachtach ach dáiríre an rud atá muidne ag feiscint ná gur rudaí iontach iad sin le haghaidh feasacht So má chloiseann duine faoi rud ar an raidió, tá dóchúlacht níos aoirde má chuireann duine ceist orthu dul aige go rachaidh siad, ach ana-sheans nach leor é chun iad a slógadh le dul. Agus agus ní sin an ról go minic atá ag an ollchumarsáid. Do you know, tá an ollchumarsáid ana-mhaith ag kind of múnlú dearcaí atá ag daoine, but is dáiríre an stuff faoi, 30 Second Clips ar TikTok le fotheidil snasta agus nasc a rá 'Ceannaigh do thicéad anseo'. Like, sin dáiríre. Agus do chara ag cur sin chugat ar WhatsApp a rá 'An rachaimid go dtí, yeah, an rachaimid go seo'. Sin an chaoi. Tá an ceart agat. And is minic, b'fhéidir, ceann de na rudaí a fheiceann daoine nuair atá siad ag tosnú amach is 'Ara, bhuel, chuir mé rud suas ar Instagram, níor tháinig aon duine'. An rud a deirim i gcónaí, cé mhéad duine ar chuir tú ceist orthu dul? You know? So, no, tá sin, tá sin an-léargasach ar fad. Dá mbeadh duine kind of ag suí ag éisteacht agus a rá leo féin, you know oh ba mhaith liomsa kind of rud a chruthú trí Ghaeilge d'aon chineál, bíodh sé rud ealaíonta nó gnó nó spóirt nó aon saghas rud, cén chomhairle a thabharfadh tú dóibh? Ba cheart dóibh leathbhádóir a fháil is dóigh liom, duine, duine ar leith. a ndéanfadh siad ceangal le, dá mbeinnse liom féin ag an tús, ní tharlódh an rud a tharla, dá mbeadh Ciara léi féin ag an tús, ní tharlódh sé. Is de bharr go raibh an bheirt againn ag plé le chéile gur gur fhás an rud. Is dóigh liom cabhraíonn sé sin má theipeann ar mhisneach duine amháin tá an duine eile ann le rá 'is féidir linn é a dhéanamh' agus ansin tagann tú aníos arís agus tá tú in ann leanacht ar aghaidh. Go minic má tá ceist ann cabhraíonn sé go mór an dara tuairim a fháil freisin agus saibhríonn éagsúlacht smaointeoireachta you know smaointeoireacht na beirte chomh maith. So mholfainn é sin agus is dóigh liom go go n-éilíonn sé freagracht níos mó freisin b'fhéidir má tá an dara duine eile or dara duine ann mar deir tú leo tá mé chun seo a dhéanamh agus ansin deir siad tuige nach ndearna tú sin fós nó you know raibh tú i do shuí sa mbaile ag breathnú ar Netflix. So tá tá an fhreagracht sin tábhachtach chomh maith an spreagadh agus an agus an fhreagracht measctha le chéile. Sin an rud ba mhó is dóigh liom maidir leis sin like, Is you know is daoine muid a a fheidhmíonn i bpobail agus sílim feictear dhom go bhfuil dearmad dhá dhéanamh ar sin sa lá atá inniu ann agus go bhfuil daoine cineál go bhfuil scoilt ag tarlú agus daoine ag féachaint níos mó orthu féin you know caithfidh mé dul go gym you know mé féin a fheabhsú an t-am ar fad agus smaoineamh orthu féin mar cineál indibhid nó duine nach mbaineann le daoine eile agus ní ní shin atá i gceist agus ní raibh sé sin riamh i gceist leis an gcine daonna. Bíonn muid ag brath ar a chéile agus ba cheart dúinn na rudaí sin a chur i bhfeidhm san obair chomh maith chun chun a chinntiú go leanann muid ar aghaidh agus chun a chinntiú go go mbunófar na rudaí seo. Yeah, agus is dócha sin ceann de na de na rudaí gurb aoibhinn liomsa faoin Ghaeilge ar aon nós is is sochaí atá b'fhéidir ag éirí níos aonaraí ar bhealach. Is gá dúinn rudaí a bheith againn atá ag ceangailt daoine le chéile arís, you know, agus kind of ag tarraingt daoine ar ais le chéile. Abair, bhfuil do fhís i gcomhair Aerach Aiteach Gaelach? Bhfuil sé athruithe mórán ón chéad lá?
Amm. tá muid tar éis cur leis, cinnte. Níl a fhios agam an bhfuil sé athraithe, tá na bunspriocanna mar a bhí, ionadaíocht níos mó a chur ar fáil le haghaidh daoine aiteacha i litríocht, ealaíon, scannáin na Gaeilge, so tá sé sin fós ann, agus ansin an gréasán ealaíontóirí a thóigeáil chomh maith agus tá muid fós dhá dhéanamh sin. Tá muid á dhéanamh ar bhealaí difriúla anois, eagraíonn muid ceardlann damhsa seit uair sa mí. Agus, you know, ar bhealach tá muid, leis sin tá muid ag cabhrú le buanú na n-ealaíon traidisiúnta. Is aclaíocht í do dhaoine freisin, is bealach le hiad a theacht le chéile. Mar sin, níl a fhios agam cá dtiteann sé sin dháiríre faoinár gcuid spriocanna ach tóigeann sé an pobal le chéile agus ansin, le linn dóibh bheith ag athrú éadaí ag an deireadh nó b'fhéidir go n-ólann siad pionta i ndiaidh an ruda, malartaíonn siad smaointe agus ansin fásann rudaí ealaíne amach as sin. Mar sin, tá muid an, tá muid ag éirí níos scaoilte, b'fhéidir, sna rudaí a dhéanann muid ach tá an bun, tá na bunphrionsabail fós i gceist ansin. Sílim go bhfuil muid théis dul b'fhéidir níos mó i dtreo an phobail le bliain anuas. leis an gCampa Saoire Gaeltachta, mar shampla, cé go raibh an ealaín fite tríd an rud sin chomh maith. Ach tá sé tábhachtach é sin a dhéanamh chomh maith, braitheann muid, chun an ceangal sin a dhéanamh idir na healaíontóirí agus an pobal. Agus
abair, cad é an rud, like, cad tá mé ag iarraidh a rá anseo, féin-amhras. mbíonn aon dúshlán riamh le féin amhras. Ceann de na mórbhacanna a fheicimse le daoine is ara! Jeez just ní bheinn in ann! Ach go minic buailim le daoine atá ag déanamh stuff eisceachtúil agus tá siad ag rá leo féin, oh jeez níl mé in ann. But an difear b'fhéidir is just deireann siad leo féin ina dhiaidh sin Well sure I suppose, oibreoidh mé, yeah, oibreoidh mé amach é. Sin é is dóigh liom.
Ní bhíonn féin-amhras orm faoin méid atá muid a dhéanamh agus you know tá taithí na mblianta againn ar rudaí a eagrú, ní bhím buartha faoi sin ar chor ar bith. Rinne mé aisteoireacht sa dráma is deireanaí agus bhí an, bhí mé ag rá ní aisteoir mé, níl tuairim agam céard atá mé a dhéanamh ach you know bhí, bhí, sin é an fáth a bhfuil sé tábhachtach a bheith ag brath ar dhaoine eile, déarfadh leat no like, you know, tá tá Gaeilge labhartha an-mhaith agat, sin buntáiste amháin agus is, nuair is aisteoir tú, tá tú théis a bheith ag caint os comhair daoine, beidh tú breá ábalta é a dhéanamh. Agus ní raibh mé iontach nuair a thosaigh mé agus chuaigh mé i bhfeabhas ach you know is is gá gan ligint don aon amhras sin bac a chur ar an rud atá tú a dhéanamh mar, mura ndéanann tusa é, seans nach ndéanfaidh duine ar bith é. Is b'fhearr go ndéanfadh tusa é agus go ndéanfá sort leathjab de ná nach dtarlódh sé ar chor ar bith, braithim. So tá sé tábhachtach just bheith ag smaoineamh air sin agus ní gá go mbeadh an rud foirfe ach oiread. Is gá go mbeadh sé ann, sin é an rud is tábhachtaí, agus is i ndiaidh a chéile ansin a fhorbraítear na scileanna agus tá sé sin ceart go leor. Yeah agus I think ceanglaíonn sin le, tá teoiric ann faoi fás, fás breisíoch, or iterative growth, it's kind of tosnaíonn tú, tuigeann tú cá bhfuil tú ag iarraidh críochnú, but just feabhsaíonn tú de réir mar a théann tú. Amantaí and sin rud ar streachail mise le cinnte an rud sin faoi foirfeacht agus D'fhéadfá dhá bhliain a chaitheamh ag pleanáil rud, ag iarraidh go mbeadh sé foirfe, sure just níl sé chun a bheith foirfe. So muna bhfuil you know impleachtaí an-tromchúiseach a bhaineann leis an pleanáil, so mar shampla má tá tú ag tógáil ospidéil, yeah you know, yeah ba cheart pleanáil but más ag cur dráma ar siúl, you know foghlaimeoidh tú i bhfad níos mó ó do chéad léiriú ná mar a chaithfeadh tú ó sé mhí. á phleanáil agus á chleachtadh. go cinnte.
Agus tarlaíonn rudaí deas ansin uaireanta actually, you know, nuair a bhí muid ag pleanáil imeachtaí, fágann muid spás uaireanta, tuigeann muid go dtitfidh an tóin as rud eicínt agus tá sé sin go breá, you know, agus bíonn muid réidh le haghaidh sin ach ní sa méid is go mbeadh, go bhfuil plean B againn ach just nuair a tharlaíonn sé go bhfuil muid réchúiseach faoi. Agus sin é an rud is tábhachtaí, like, ní hé deireadh an tsaoil é, is, is dráma é, you know, nó is, is ceolchoirm é, like, tá sé go breá. Agus tá, sílim freisin, tá an pobal, you know tá, bíonn an pobal sásta rudaí a mhaitheamh freisin nuair a théann rudaí amú agus sílim nach dtuigeann daoine é sin uaireanta ceapann siad go bhfuil an pobal an-cháinteach faoi rudaí. Agus abair nuair atá tú sáite le togra so is rud amháin a bheith sásta glacadh le teip ach nuair atá tú sáite i rud Bhfuil eagla ort roimh an teip?
Ehm, bhuel, braitheann sé. Is cuimhin liom nuair a bhí muid sa mBá Leatach bliain, bhí banríon drag chugainn agus nuair a leaindeáil sí ag an imeacht, bhí sí caochta agus bhí muid ag brath uirthi dháiríre chun an rud a choinneáil ag imeacht agus, you know, bhí mise taobh thiar den chuirtín go bunúsach ag rá léi, like, si, siod é an rud atá le rá anois. Bhí strus ag baint leis ach bhí sé an-ghreannmhar freisin, tá's agat so caithfidh tú sórt, Is dóigh liom, sé, tá tábhacht gan go mbeadh an íogaireacht ró mhór agus gur féidir leat gáire fút féin nuair a tharlaíonn rudaí mar sin. So, sea, is dóigh liom, ní bhím buartha faoin teip leis na rudaí a dhéanann muid mar tuigim tuigim go mbeidh an, fiú, you know, má bhíonn drámh, tiocfaidh rud eicínt maith as aon rud a dhéanann tú mar go bhfuil tú ag tógáil daoine le chéile. So, sílim gurb é sin an áit a bhfuil an, go bhfuil croí an ruda agus cabhraíonn sé sin mar you know níl muid, níl muid róbhuartha faoi na maoinitheoirí, níl muid róbhuartha faoi you know ní gá dúinn. Ach like you know tá muid dírithe ar an, ar ár bpobal féin thar aon rud eile agus is sin, sin é an rud is tábhachtaí dhúinn. em agus cabhraíonn sé sin mar ansin tá tacaíocht an phobail sin agat chomh maith agus tá siad sásta cabhrú má théann rudaí amú ort. As abair, cén scil is mó a bhraitheann tú a bhfuil agat a. cabhraíonn le an fás agus an forbairt le Aerach Aiteach Gaelach. Sílim na scileanna idirphearsanta, níl bhfuil aon níl a sárú ann, dháiríre. Mura bhfuil tú go maith ag plé le daoine, beidh gach rud deacair. Em, bhí mé an-chúthail agus mé níos óige agus is de réir a chéile a d'fhoghlaim mé, trí bheith ag eagrú rudaí, b'fhéidir trí bheith ag glacadh páirt i rudaí leis an gCumann Gaelach ar an ollscoil go bhfaca mé daoine eile, ag eagrú rud agus gur thuig mé gurb é sin an chaoi le dhéanamh. Agus is de réir a chéile d'fhoghlaim mé é sin agus bhínn scanraithe ag tosú comhráite le strainséirí, anois is cuma liom bheith ag caint le daoine ar an mbus is a leithéid. So is fás pearsanta é sin ach chuaigh sé you know chun leas na heagraíochta chomh maith. Agus abair, bhfuil aon rud Do dhuine, b'fhéidir, atá 16 17 atá ag éisteacht leis seo a rá, Ó, just ní bheadh mise riamh, ní bheadh mé riamh misniúil go dóthain, is dócha, díriú ar mo chuid bhrionglóidí. Cén comhairle a bheadh agat duit féin ag 16 bhliain d'aois? nó an raibh tú tagtha as an shell faoin am sin? Nó ní raibh, chor ar bith. I don't know. B'fhéidir. Dún do chlabar, a chéile, agus gabh agus déan é. Sin é, you know, an rud sin atá acu ó thuaidh, ó thaobh, ná habair é, déan é. Tá sin an-tábhachtach, díreach triail a bhaint as. Ach duine, daoine a aimsiú atá ann le tacú leat. Tá, ní, ní, ní, ní féidir liom é sin a rá a dóthain. Tá sé an-tábhachtach go mbeadh an tacaíocht dhaonna sin agat chun gur féidir leat dul agus an uaillmhian atá agat a, a fhíorú, sílim. Agus abair, ar tharla sé riamh, ach go háirithe agus sibh ag tosnú amach, an raibh daoine ag rá No, tá seo ró nideogach nó tá sibh craiceáilte nó níl seo chun oibriú? Níor dhúirt, dháiríre. Agus b'fhéidir gur tharla sé sin mar gheall ar an gcaoi ar tháinig muid ar an saol tríd an scéim seo a bhí ceaptha le haghaidh mionlach. Agus mar gheall is dóigh go bhfuil pobal na Gaeilge, you know, in an-chuid bealaí tá sé beag, agus bíonn aithne ag daoine ar a chéile. Bhí aithne ag daoine ar Chiara ó réimse na healaíne, bhí aithne ag daoine ormsa ó bheith you know ag múineadh na Gaeilge is a leithéid sin, ó bheith ag aistriú rudaí. Sílim gur chabhraigh sé sin agus you know na healaíontóirí eile a bhí ag plé linn, you know daoine a bhfuil an-tallann acu agus nuair a fheiceann daoine é sin, sin is cuma. Is cuma go bhfuil siad aiteach, is cuma cén teanga atá siad canadh actually mar tá an oiread sin scil acu so ar bhealach tá yeah ní ní ní níor níor chuala muid é sin go bunúsach. Agus abair, don duine atá amuigh ansin le smaoineamh b'fhéidir atá an-cheannródaíoch agus go mbeadh daoine ag rá ú no no no níl sin chun obair cén comhairle a bheadh agat do dhaoine mar sin. Mholfainn dul ag caint le cuid de na daoine is craiceáilte sa bpobal atá ann, b'fhéidir tú féin san áireamh, Eoin P Ó Murchú, daoine mar sin a déarfadh leat 'yeah, is féidir sin a dhéanamh' agus ansin go dtógfadh siad daoine leo freisin, más duine iad b'fhéidir nach bhfuil chomh lárnach sa bpobal, tá sé tábhachtach b'fhéidir a bheith ag you know ag dul chuig daoine mar sin a bhíonns ag smaoineamh sa mbealach céanna agus na smaointe a roinnt leo. mar ansin beidh siad, beidh na daoine eile sin in ann sórt daoine a nascadh leis na daoine cuí, b'fhéidir a thuigfidh níos fearr dóibh agus sea, sílim, yeah, go mbeadh. Yeah, no, tá, yeah, no, tá sin suimiúil, yeah, yeah, cos tá, tá an rud sin ann fiú, is cuimhin liomsa, ah, sure, nuair a thosnaíomar amach, le Na Gaeil Óga agus beidh podchraoladh ar leith ag labhairt le muintir INI faoi sin but scríobh an Sunday Independent alt ag rá like just níl seo chun níl seo chun oibriú like you know agus is cuimhin liom ag an am bheith 20 bliain d'aois ag rá alright an dtuigeann siadsan rud éigin nach dtuigimse féin you know but yeah is dócha yeah a dul agus domsa ag an, ag an am sin is go raibh daoine cosúil le Ciarán Ó Feinneadha timpeall ag rá no no no no Tá sé, tá, chun éirí le seo, just caithfimid an obair a dhéanamh, má dhéanaimid an obair. Agus tá sé ann, yeah. Yeah, you know. I mean, agus an rud eile, like, ní ann don rud go dtí gurb ann dó. Like, is is fiú é sin a rá, mar, you know, sílim gur chuir Ciara rud amach ar na meáin cúpla bliain ó shin, is bhí sí ag rá, cúig bliain ó shin ní raibh na rud, or deich mbliana ó shin ní raibh na rudaí seo ann. Agus dáiríre, like, más Gael tú, gach rud a mbeadh tú ag smaoineamh air, tuairisc.ie, REIC, Aerach Aiteach Gaelach, na rudaí seo ar fad, foclóir.ie, ní raibh na rudaí sin ann chor ar bith, tá 's a'd, agus you know ní fhéadfaidh, ní fhéadfadh muid an saol a shamhlú anois gan iad so is fiú sin a chur san áireamh, you know ní ann don rud go dtí go go gcuirtear ar bun é. Is abair, Aerach Aiteach Gaelach, cé mhéad bliain atá siad ar an bhfód anois? Cúig. Cúig, anois go luaitear sin. Cad é an aisling is fiáine atá agat i gcomhair todhchaí aerach aiteach Gaelach? Rud ba bhreá liom a dhéanamh i mbliana, más féidir, nó b'fhéidir an bhliain seo chugainn, agus ba bhreá liom go mbeadh Sexy Tadhg ar fáil chuige, ceoltóir den scoth agus pearsa iontach. Ba bhreá liom dá dtiocfaimis le chéile agus dá ndéanfadh muid ceardlann ceoil ach ina scríobhfadh muid amhrán mar atá, abair, The Spark, an ceann sin a rinneadh i gCorcaigh sa scoil. Agus déantar rud mar sin cineál le RuPaul's Drag Race freisin, go dtagann daoine le chéile, go gcanann siad an cúrfá le chéile ach go mbíonn sórt véarsa an duine acub. Ba bhreá liom dá ndéanfadh muid rud mar sin agus go ndéanfaí rud níos rialta de freisin agus go mbeadh amhráin mar sin ag tíocht amach. I mean tá sé sort mar fhís phearsanta agam freisin go go rinne like chuir mé amach amhrán cúpla bliain ó shin seo mo spás agus bhain mé an an-taitneamh as sin a dhéanamh is sort athleagan é d'amhrán eile ach ba bhreá liom go mbeadh duine eicínt ag you know a bheith ag cur amach popcheol aerach trí Ghaeilge you know go mbeadh an chéad sort Charli XCX againn i nGaeilge agus em you know go mbeadh an ceol úrnua sin ann seachas aistriúcháin ar rud nó rud go mbeadh go mbeadh an ceol úrnua agus go mbeadh an Ghaeilge an-mhaith ag goil leis so sin rudaí a bhain leis an gceol a shamhlaím agus rudaí nach bhfuil déanta fós againn ach cé is moite dhó sin, you know an an rud faoin eagraíocht a bhunú i mbealach eicínt más féidir agus ansin sort dá mbeadh sé sin ann, conradh ag duine eicínt a bheith fostaithe againn tuigim go go dtiocfadh rudaí iontacha as sin agus níl a fhios agam céard iad agus tá mé ar bís le fáil amach cad a d'fhéadfadh a theacht ó ón gcomhoibriú sin atá idir na baill.
Agus, abair, dá mba rud é gur tháinig mé isteach le seic snasta de, ara, déarfaimid deich milliún anois agus dúirt mé, right, tá deich milliún agat anseo le hinfheistiú i rud amháin a láidreoidh todhchaí na Gaeilge, conas go gcaithfeadh tú an deich milliún sin?
chuirfinn cultúrlann ar bun mar atá i mBéal Feirste agus i nDoire, anois seans go bhfaighfidh muid é nuair a osclófar an Conradh arís, ach áit ina bhféadfadh an pobal a theacht le chéile, áit a mbeadh caife, bialann, beár ag deireadh na hoíche, áit a mbeadh níolann ann b'fhéidir ach go mbeadh spásanna ar fáil le haghaidh grúpaí pobail chun go bhféadfaidís tíocht isteach agus

le haghaidh na Gaeilge ann, na cineálacha daoine a bhíonn ag seinm ag Gradaim NÓS is a leithéid sin agus go mbeadh daoine á dtraenáil go speisialta le ceol a chur amach i nGaeilge, like ceol leictreonach agus a leithéid sin, is go mbeadh raves againn agus nach mbeadh ach ceol Gaelach le cloisteáil ann. Ana mhaith, yeah. Coinnigh do shúil, coinnigh do shúil amach i gcomhair sin ag teacht go luath. Agus, abair, tá tú ag tagairt beagáinín ansin do phobal na Gaeilge. an pobal na Gaeilge town nó an an pobal na Gaeilge town nó an pobail na Gaeilge town and is dócha ceann de na rudaí a cheapaim amantaí cloiseann daoine an téarma sin agus ceapann siad b'fhéidir gurb ann do ghrúpa nó líonra agus b'fhéidir níl siadsan páirteach ann, ach is dócha, mo thaithí atá ann ná tá iliomad líonraí mórthimpeall agus is féidir le haon duine kind of teacht isteach air ach just nár mhaith liom go mbeadh daoine amuigh ansin ag éisteacht agus a rá oh bhuel níl mise mar chuid den phobal mistéireach seo so ní fhéadfainn stuff a dhéanamh. Tuigim. I mean, cheap mise sin nuair a bhí mé ar an ollscoil freisin, níor chuid mé de phobal na Gaeilge go dtí gur thosaigh mé ag caint Gaeilge le cúpla duine agus ansin ba yeah so tá sin ann freisin ach aontaím leat ní ní fheicim ní fheicimse tusa mórán ach tá tá ár líonraí an-ghar dá chéile mar shampla agus is líonraí éagsúla iad ach tá an-chuid daoine i gcoiteann idir an dá líonra freisin um agus mar a deir tú you know tá an-chuid grúpaí sainspéise ann you know daoine a bhíonns ag plé le spórt daoine a bhíonns ag plé leis na healaíona mar shampla agus you know pé spéis atá agat you know Is dóigh go mbeidh, b'fhéidir, grúpa mar sin ann cheana agus mura bhfuil, cuir ar bun é agus tiocfaidh daoine chuige. You know, tá, tá na rudaí sin ag fás agus ag méadú i gcaitheamh na mblianta agus tá sé ag láidriú an phobail sin trí chéile ach, dháiríre, is cinneadh é, dháiríre, díreach má, you know, tá mo pháirtí ag foghlaim Gaeilge anois agus rud a deir sé féin, em, ag pointe amháin, dúirt sé, labhraím Gaeilge. Cé go raibh sé ag foghl-, seachas tá mé ag foghlaim Gaeilge, deir sé labhraím Gaeilge agus d'athraigh sé sin an-chuid ina intinn mar tá, bhí sé fíor, bhí sé ag labhairt na Gaeilge, ní raibh sé líofa ach mar gheall gur, gur ghlac sé an chéim sin ina intinn féin, bhraith sé gur chuid é den, den phobal ansin. Agus tá sin an-tábhachtach, is rud é is gá a dhéanamh i d'intinn féin mar ní, ní féidir le duine ar bith eile, tú a ligean isteach nó tú a dhiúltú, you know, is rud é a thagann uait fhéin. Agus abair, ar an ábhar sin, bhíomar ag caint beagáinín sular thosnaíomar ag taifead faoin, is dócha, an seananós a bhíodh ann ná dá mbeadh ort rud a dhéanamh trí Ghaeilge, dhéanfadh tú é i lár na cathrach agus thiocfadh daoine ó fud fad an chontae agus b'fhéidir ó Chill Dara agus gach rud agus sin an t-aon bealach a bhí ann, b'fhéidir, cúig déag fiche bliain ó shin, dlús a bhaint amach. Ach anois go bhfuil kind of samplaí á fheiceáil agat de rudaí atá, rudaí sách craiceáilte atá ag tarlú ar bhonn an-áitiúil, os rud é go bhfuil cúpla míle duine ina chónaí i ceantar atá tar éis a bheith i nGaelcholáiste le fiche bliain anuas nó atá tar éis Gaeilge a fhoghlaim mar daoine fásta nó tríd an córas oideachas caighdeánach. An gceapann tú. go bhfuil an, is dócha, beidh ról i gcónaí ag lár na cathrach i kind of láidriú na Gaeilge ach go bhfuil i bhfad níos mó féidearthachtaí do dhaoine stuff suimiúil, spreagúil, spéisiúil a dhéanamh ach b'fhéidir ní gá dóibh léimt ar an. Forty Six mar a bhí, E1 anois, chun go mbeadh deis acu Gaeilge a labhairt. Tá an ceart agat, yeah, I mean tá cónaí orm i Raghnallach faoi láthair agus tarlaíonn go bhfuil list, like go bhfuil cúpla cara gar dhom agus tá pobal Gaeilge ansin mar gheall air sin agus tagann muid le chéile in áit áitiúil agus bíonn muid ag caint le chéile, you know, téim go Ráth Maonais agus faighim bearradh gruaige ansin ó Alan Walpole a labhraíonns Gaeilge liom mar go dtuigim go bhfuil sé ann. you know dá mbeadh rud ar siúl i nGaeilge i Raghnallach, rachaimis ar fad aige agus seans gur gur mó ba mhó an seans b'fhéidir go rachaimis chuig an rud áitiúil ná you know dá dá rachaimis isteach go dtí an lár agus tarlaíonn you know beidh imeacht againn anois mar chuid de Sheachtain na Gaeilge i mBaile Phib agus ní minic go mbíonn muid ar an taobh sin den chathair mar roimhe sin bhí muid bhímis go minic i gClub an Chonartha mar go raibh an áit saor in aisce agus nach raibh cíos air. Ach anois go bhfuil muid ansin, tá daoine ag rá, 'Ó, buíochas le Dia go bhfuil rud ar siúl ar an taobh eile den abhainn agus tá muid chun dul chuige anois. Ach tá rud eile a tharlaíonn ansin freisin, is tá daoine áirithe a bhfuil suim acu i rudaí a dhéanamh trí Ghaeilge, den, tá daoine eile a bhfuil Gaeilge acu atá suim acu stuif a dhéanamh ina ceantar áitiúil agus ní ionann an dá rud i gcónaí agus like i gcónaí smaoiním ar uair amháin ag siúl timpeall Liffey Valley agus chonaic mé duine ó Chill Chainnigh agus dúirt mé oh bhfuil tú ag imirt iomáint thuas anseo is dúirt sé no I says bhuel ar mhaith leat teacht ag imirt iomáint linne he says Oh yeah, grand, I says, déanann muidne é trí Gaeilge. He said, all right, sure. Seo go deas. Do you know, because it's just like, oh, bhfuil, bhfuil sé áisiúil i gcomhair traenáil? Yeah, grand, oh yeah, bhfuil sin áisiúil, yeah. Beidh ann i gcomhair cúpla lads. Agus is duine é, let's say, nár labhair Gaeilge le fiche bliain roimhe sin and, you know, nó cúig bliana roimhe sin agus. Tá sé iontach, yeah. Chonaic muid sin, like, nuair a rinne muid an cheardlann fuála i mBaile Munna. Fiú an t-áisitheoir a bhí linn, dúirt sí, oh, níl mé cinnte an mbeinn in ann é sin a dhéanamh i nGaeilge. Agus dúirt muid, cinnte, beidh tú, like, tá Gaeilge agat ón scoil, beidh tú go breá. Agus bhí sí iontach. Agus that, that's, bhí, bhí cúpla focal nach raibh aici, ní raibh siad againn ach oiread b'fhéidir, ach bhí sé ar fheabhas. Agus bhí daoine ón áit a tháinig go dtí an rud mar gheall go raibh sé gar don bhaile acu agus ní thiocfadh siad chomh fada leis an gcathair agus arís níl mise ag iarraidh freastal ar chiorcal comhrá agus daoine ag caint faoi chur chun cinn na Gaeilge, bhuel, is ea, níl mé ag iarraidh freastal air sin ach tá mé ag iarraidh freastal ar an chiorcal comhrá mar bíonn daoine ag caint faoin gcoinne a bhí acu inné agus faoin, you know, faoi na rudaí craiceáilte a tharla ag an deireadh seachtaine. Tagann pointe nuair nach bhfuil sa nGaeilge ach meán, mar a duirt tú, agus, you know, tá muid ag iarraidh saol a bhfuil an-éagsúlacht ag baint leis you know go mbíonn muid ag freastal ar imeachtaí éagsúla agus go bhfuil muid ag tabhairt aire dár sláinte, dár meabhairshláinte trí Ghaeilge freisin. Um, yeah. Eoin, go raibh maith agat, a Dana. Go raibh míle maith agat. Thanks.